OK, agus rachaidh muid isteach sna mionsonraí de na rudaí atá istigh ann lá éigin eile ach go bunúsach tá rudaí a bhfuil baint acu le má tá taisme ann nó. Gortaithe, b'fhéidir, nó gearradh, b'fhéidir, nó scríobadh éigin ar na lámha nó na cosa ar an téama sin. B'fhéidir go ndéanfaidh muid ceann amháin acu, mar shampla, go díreach go bhfuil an dá rud seo ann don tsúil. Má théann duilleog in do shúil.

B'fhéidir nach gcreidfeadh duine ar bith seo nach raibh amuigh fá na cnoic mórán, ach má chailleann tusa iall bróige, ní thig leat siúl. Ní thig leat, sin ceart. Rud iontach furast, cás iontach furast laethúil mar sin, má bhriseann tú sin agus mura bhfuil rud. Go speisialta ag siúl ar shléibhte.
Go díreach, caithfidh tú. Cosúil le solas san oíche. Sláinte.
Páipéar éadrom, deireann is iad atá sé cróga go leor do. Mar ní amháin don leithreas atá sé, dar ndóigh, tá sé iontach feidhmiúil do chuid mhór rudaí eile fosta.
Seo
clúdach do ghuthán póca. Anois, má tá mise amuigh ar na cnoic, bíonn guthán póca liom agus é an ceallra lastaithe agus bíonn sé casta as. Sin an modh oibre atá agam

Díreach an rud atá istigh ansin anois ná cúpla málaí beaga. Má itheann tú ceann acu sin agus pionta uisce a ghlacadh leis, tá sé chomh maith le béile, cineál de rud, ó thaobh fuinnimh de. Líonann sé suas tú?
Sin cineál de mhodh oibre eile. Agus tá ciall leis nuair a smaointíonn tú air, tá ciall leis. Compás, nó? Go measc? Compás. Tá sé riachtanach é sin a bheith agat amuigh ar an gcnoc. Ach tig féar gorta ar dhaoine amuigh ar na cnoic fosta.

a chruthaíonn sin ná nuair nach bhfuil an féar gorta agus sin an t-am a gheibh daoine bás. Deir siad gur cosúil le má théann tú trasna ar áit ar a bhfuair duine inteacht bás am an ghorta, má bhíonn teagmháil ar bith agat leis, go dtiocfadh leat féar gorta a fháil amach ansin. Sin an teoiric a bhí acu, ag na seandaoine. go dtig an
galar sin. galar sin an taom sin ort ach má théann tú trasna, má shiúlann tú ar áit inteacht a bhfuair duine bás in am an ghorta, marbh leis an ocras in am an ghorta.

Pisreoga atá ansin ar dhóigh, ach ar dhóigh eile. Pisreoga atá ansin, cinnte go leor. Cinnte, ach ar dhóigh, tá cineál de chuimhneamh ar rud a tharla fosta ann. Sea, tá cuimhneamh, tá sin, i gcuimhne, bhuel, bhíodh sé i gcuimhne na ndaoine san am sin, ní mó ná go bhfuil anois.
Níl, níl, agus sin, ar bhealach sin drochrud, mar, dá mbeifeá ag siúl thart ar an tír seo, is annamh áit. nach bhfuair duine bás. Is annamh áit, sin fíor, yeah. Tá sé dathannach, tá sé, na milliúin daoine a fuair bás le ocras sa tír seo thar na blianta. Sin an lóchrann, sin lóchrann cinn. An rud is feidhmiúla, dá mbeinn ag piocadh rud amháin le cur isteach ansin, sin an rud a rachadh ann. Mar ní thig liomsa bheith cinnte má tá mé ag dul amach an bhfuil mé ag dul a bheith, amuigh i ndiaidh an dorchadais. Sin ceart go leor, níl 's agat.
Agus mura bhfuil sé sin agam, níl mé, mar seo an scéil, b'fhearr liom sin ná bia. Déarfainn é, tá sé, tá sé lán chomh tábhachtach le bia.
Má tá mise amuigh i ndiaidh an dorchadais, b'fhearr liomsa bheith ag bogadh ná bheith ag ithe. Bheadh sin go maith, bheadh sin go maith duit é fosta. No. Agus b'fhéidir nach mbeidh ocras orm, mar beidh rudaí eile, má, má tá mé ag dul amach

Cuir do liobar ina,
géar. Á, sea, sea, sea, sea, tirim.
sea. Agus bíonn sé iontach nimhneach nuair a bhíonn tú amuigh, Bíonn. gaoth agus Gaoth agus grian. grian agus gaoth agus mar sin de. Tá sé sin iontach feidhmiúil, chomh beag is atá sé Sea. agus chomh furasta a Sea, iompar.
sea. Right, sin sin uilig. Bheadh cóta de dhíth orainn, geansaí breise. Bróga móra agus stocaí. Stocaí troma, b'fhéidir. B'fhéidir péire breise daofa sin istigh. Sea.
Dá mbeadh sé sa gheimhreadh miotógaí. Hata de chineál inteacht. Dá mbeinn ag dul áit ar bith contúirteach bheadh an clogad. Seo ceann don tsléibhteoireacht. Sea. Ach ní bheadh sé. Má tá mé ag dul amach ar a bith. B'é an ceann seo, sin an ceann a chaithim ansin. Seo ceann de na cótaí a chaithimse nuair atá mé amuigh agus bíonn péire miotógaí istigh ann. Agus seo péire beag miotógaí a chuirimse isteach sna pócaí sa dóigh is nach ndéanaim dearmad daofa go díreach tá siad istigh ansin. Agus sin miotógaí beaga éadrom, éadroma dá mbeifeá ag dul amach in aimsir fhuar, bheadh rudaí níos troime á chaitheamh ach is leor sin.

Nuair atá sin uilig déanta agus achan rud brúite isteach anseo, agus sé rud amháin fá fá nuair atá tú ag dul amach ar, nó ag pacáil mála droma, ní fhilleann tú rud ar bith, brúnn tú iad. Brúnn tú isteach iad, ó.
Agus má tá mise ag dul ceamara nó rud ar bith sobhriste a chur isteach ansin, bíonn rud thíos faoi, cosúil le cóta. Tá rud eile fá dtaobh dó ná

Sin fá go dtig muid do, má tá tú ag dul amach sa gheimhreadh nó má tá tú ag dul amach ar fharraige nó rudaí eile breise a bheadh á dhéanamh. Ach go bunúsach, ar tír mór atá tú mór ansin. Tá sé deacair a thuigbheáil do mo leithéidse go bhfuil tú ag déanamh an oiread sin stuif isteach sa mhála droma. Aye. Bhuel, bheireann sé sin léargas duit.